ka m gwa ndị Igbo okwu o tegwo m gwadebe ndị Igbo okwu ị ma na at times m na-abịa na-ekwu na anyị bụ esoro otu na at times na ndị a na-abụghọ ndị Igbo na o nwere ụdị achamakwụ ha chakarịa anyị we are gifted Chukwu nyere anyị onyinye onyinye eji mebi onyinye eji alụ ihe onyinye eji abụ ụba yes mana o nwere ụdị wise ndị na-abụghọ ndị Igbo o nwere ụdị akwụ ha chakarịa anyị unu fu ihe kịta mee kwa day before yesterday on Monday na be anyị datin na-egbu m alịrị I wish na person ya abịa kwuo okwu nọ na ikwuzi ikwu okwu maka ndị be anyị na-abụ you are just want to you know you just want to make yourself their enemy ikwute ikwute side a ndị side a adịrị gị ikwute side a ndị side a asị gị na ị bụ sabo ikwute ndị side a ndị side a asị gị na ị bụ enemy that is ikwuzi okwu maka Igbo na onye ọbụla mechilu ọnụ because o nweghị ka isi kwuo na ikwute na ihe this guy amaghị nna onye ofe mmanụ dị ihe amaghị nna nke na-eme na ya na-azọ e, e, e, president the young guy na ihe o duru ndị be anyị jee dunye ndị ilo kpokọlụ e, e, lawyer niile Nnamdi Kanu ma nwanne ya nwoke jee dunye ndị ilo na free mgbe o bido datin I wish mmadụ ya abịa kwuo okwu na ụdị ihe ahụ ikwu nya ndị be anyị ya aghọta ya ha kparịba gị mebe nke a mgbe o bido datin my mind bụ sị rapụ this guy ebe ọ bụ na ọ kpọọ the whole Nigeria niile sị hapụ ya ka ndị ọzọ megodi ya ka anyị fụ if possible ndị be anyị nke anyị na-eme na ndaba anyị ka anyị na-eme ya this guy sị hapụgodi ya ka o mee datin na ọ na-ekwu ọkwa o deburu anyị na Atiku so Atiku dị involve kedu Atiku ka ọ pụta ee na Peter Obi achọghị ịpụta ọ bụrụ na efolie na Sahara Sahara report ya nwa ka ọ gịnị na Peter Obi achọghị ịpụta ọ chọbu ka ọ lapụtakwuo Peter Obi I thank God na ọ bụrọ mmadụ niile ka ị ya use brain Peter Obi ka eso ndị a na kedu Atiku nwa ọ sị na Atiku kwetara na ya ya enwe kedu ọ lapụta ndị be anyị nekwa ka the thing si mee ndị ihe dị abịazịa o rie mbọmbọ ọsọ ka i wee fụ na ọ planned deal o rizie mbọmbọ ahụ ifu na ebe eji ndị be anyị o jee di ya buru phone jee videochaa ha ebe ha ma na o so ifu na ọ nya initiate ọ nya nwa sef ka e kwesịrị ijide mana ọ wụ planned deal normally onye initiate nya nya ka e kwesịrị ijide ọ jee n'ebe eji ha sef vidiochaa pụwa ajụghị ya anything ọ dị free wa ejidegwo ndị ejide onye bidozi the thing onye na-ekwu the thing onye bido nya onye made the foundation bịa na obi ndị eke na ejideghị ya a sị ha ee na ọ nwa ka a na-achọ achọ na ị gbagwo ọsọ na ejidegwo gị mba ọ na-ejide ndị ejide atụyegwo ha kịta na nga kezi ka ndị anyị na-asị na anyị chakari akwụ si chakari anyị n'akwụ ọ bụrụ na ị bụ ezigbote onye Igbo that thing kwesịrị iwute gị no matter onye ị support whether na edolo eh, eh, eh, na oppose Nnamdi Kanu whether na ị na-asọpọtụ ya that thing kwesịrị iwute gị etu onye ọzọ si wee ghọrị ndị ụmụnne gị kpụrụ ha jee kpụnye ndị ilo n'aka nọlụ nyụrụ ahụ na-akpagharị kwesịrị iwute gị supposed to pain you na this guy na ọ dịka ihe akpala akpa ọ dịka that is ihe nya na ndị obodo kpa ọfụma ọ dabaala ha ka ọ bụ na ọ bụghị ya ọ gbagodo ọsọ sef ọ nya nwa ka a ya na-achụ because ha ma na ọ nya nwa initiate that thing o nwere ụdị wise ndị ha chakarịa anyị onye ka ọ ya aga nnechi ihe kịta ndị ụka na omenala na-agba mgba na anaba anyị mana eh, social media o gosi m na o nwere ụdị brain anyị na nwere jee before ndị ụka na omenala doro onye ọbụla na-emere onwe ya o luzie na nke anyị ọ pụọ iche ọ ya ka m na-abụ mee nke ọbụla ị na-eme mee nke ọbụla ị na-eme so that mgbe nwa onwe ka anyị si wee e, nọrọ onwe anyị nwa ka anyị jee nwe na nsogbu within ourselves hapụ okpukperechi it have not no for we ndị ụka na-attack ndị omenala na-attack ihe dị ya ihe unu ma na ọ nweghị ihe o nwe to do with us all those okpukperechi have nothing to do with us ọdịnana igbo o nwe ihe ọ ya emere igbo ụka o nwe ihe ọ ya emere igbo ọ just okwukwe ihe i kwere okay n'ihe a dị etu ka anyị ọ n'ihe bụ nke anyị ka anyị na-eme ya but ọ ma ndebelu gị nri na tebụl unless i ji ya chụọ ego ọ ma ngwọ gị ọya anyị na-eme na anyị chaa akwụ ma anyị ma na-afụ na anyị achaghị na onwe ka anyị fụ na anyị fụrụ ofu ụzọ ọkụ anyị ma na-eme na anyị chara akwụ na enyi ya na eholu ndị ụlọ ikpe lọya ka ka a young guy kpọrọ unu jegori unu kpuru unu kpuru ndị iro na-abịa aka alapụ ya ka ebe ọ na-ekonukọ ndị ọzọ n'ọsị na ndị ọzọ aka alapụ ya ka o megodi ya ka anyị fụgodi ka ndị ọzọ nwunye esi wee mie mba anyị pụtaba ebe ababa na-adị ka igosi na Belki de bunu kemesyon.